Yan nɔ an bɛna yira aw la fɛɛrɛ fɔlɔ minnu ka kan ka sigi sen kan nakɔsɛnɛ baaraw kama ani fɛnɛ ka fɛɛrɛ nɔgɔma fɛɛrɛ ɲuman k'o yira aw la fɛɛrɛ minnu tɛ kɔlɔlɔ fosi lase sigida ka kɛnɛya ma fɛn minnu ka kan ka ɲɛdɔn nakɔ sɛnɛ baara la ni dugukolo nima ye fɛɛrɛ ninnu bakuruba ɲɛdɔnni ani a faamuyali o ye fɛɛrɛ jumɛn ye nin nakɔ sɛnɛ labaara kɛcogo ninnu ni dugukolo nima ye b'a to dɔ bɛ fara sɔrɔ kan ni ka dugukolo dilan ka taa fɛ san o san ani fɛnɛ ka dugukolo nɔgɔ caya ni k'a basigi nin kɛcogoya ninnu sigilen don sɛnɛkɛfɛɛrɛ nɔgɔmaw de kan minnu bɛ sɔrɔ yiriwa ka sɔrɔ i ma basi foyi lase sigida ka kɛnɛya ma nin kɛcogoya ninnu sinsilen don bakuruba fila de kan ni o ye sol vivant o kɔrɔ ko dugukolo nima biointensif o kɔrɔ ko sunkunma sɛnɛ fangama sunkunma sɛnɛ fangama ye bamanankan ye mais an bɛna kɔrɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan nɔ nakɔ sɛnɛ kɛcogo don min bɛ dugukolo lakɛnɛya ka dugukolo ka kɛnɛya lasabati ka sɔrɔ yiriwa ani ka sigida lakana biointensif kɔrɔ de filɛ nin ye bamanankan na Dugukolo nima o ye ka dugukolo ka kɛnɛya lasabati walasa ka falenfɛnw falenli nɔgɔya ani k'u balo sunkunmasɛnɛ fangama o ye ka sɔrɔta bugun kɛnɛ labaaracogo ɲuman ani ka nafa sɔrɔ a la dugukolo nima dugukolo nima ye dugukolo ye min ni ɲɛnamaya b'a kɔnɔ i n'a fɔ dugu nɔgɔw fɛnɲɛnamaniw bactéries champignons nin fɛn kofɔlen ninnu bɛɛ farali ɲɔgɔn kan de bɛ dugukolo labaara ka ɲɛ walasa ka sɛnɛfɛnw balo ani k'u basigi ka ɲɛ dugukolo nima bɛ dilan ni fɛɛrɛ nɔgɔmaw de ye wa u ka ɲi fɛnɛ o fɛɛrɛ ninnu de ka kan ka ɲɛfɔ aw ye sisan nɔ o ye fɛɛrɛ jumɛn ye a bɛ fɔlɔ ni plansiw dilanni ye plansi minnu bɛ dilan ka sɔrɔ sen ma yɛlɛ a kan o kun ye walasa plansiw ka se ka mɛn a filanan ye dugukolo bɛɛ lajɛlen sɔnni ye ni hakilisigi ye a sabanan ye min ye nɔgɔ man kan ka dɛsɛ fiyewu fiyewu sentɛmɛsiraw kɔnɔna na sunkunmasɛnɛ fangama sunkunmasɛnɛ fangama b'a to an bɛ yiriden ani nafɛn caman sɔrɔ ka sɔrɔ an ma kɔlɔlɔ fosi lase sigida ka kɛnɛya ma laɲini ninnu sigilen don sɔrɔ yiriwali de kan wa danfara minnu ka kan ka don sɛnɛfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ jatelen don ka ban ka sɛnɛ kɛ ni pipiɲɛri ye pipiɲɛri ye sɛnɛfɛnw siɲɛ ka sɛnɛ kɛ ni pipiɲɛri ye b'i bila ɲɛ ani k'i lateliya o tɛmɛnen kɔfɛ ka fɛɛrɛ ɲɛnɛmaw sigi sen kan ani k'i janto i ka baarakɛminɛnw na walasa i kana tiɲɛni don i kun ani fɛnɛ i ka se ka baara kɛ n'o baarakɛminɛn kelen ninnu ye ni fɛɛrɛ ninnu bɛɛ de bɛ tila ka fara ɲɔgɔn kan suguma sɛnɛ fangaman baara la ani dugukolo niman baara la ni ka kɛ fɛɛrɛ nɔgɔma nafama ye fɛɛrɛw sigisenw walasa fɛɛrɛ ninnu ka se ka mɛn sen kan waleya dɔw de kan ka ɲɛdɔn a fɔlɔ ka sɛnɛ kɛ ni plansiw ye wa an kan bɛ plansi nasugu minnu ma yan nɔ o ye plansi mɛtaw de ye a filanan o ye sentɛmɛsiraw dilancogo ɲuman ye ani ka bin kɛ o kɔnɔna la a sabanan nɔgɔ man kan ka dɛsɛ sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna la cogo si la a naaninan o ye ka pulansiw sɔn ani fɛnɛ ka ji kɛ sentɛmɛsiraw kɔnɔna la sɛnɛkɛ pulansiw minnu bɛ se ka baara kuntagala jan kɛ fɛɛrɛ ninnu sigilen don ni baara kɛlen ni pulansi mɛtaw de ye o kɔrɔ ko pulansi minnu dabɔlen don mɛnli kama pulansi ninnu kan ka labɛn ka ɲɛ fɛnɛ ni k'a sinsin pulansiw danfara bɛ bɔ ni sentɛmɛsiraw de ye walasa ka taama nɔgɔya nafaba de bɛ sɛnɛkɛ plansi mɛta ninnu na a b'a to dugukolo nafama yɔrɔ bɛɛ bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ sɛnɛfɛnw falen yɔrɔ la a b'a to fɛnɛ bɔgɔw tɛ to ɲɔgɔn sanfɛ a bɛ baara nɔgɔya i ma ani ka caman bɔ i ka sɛgɛn la wa fɛnɛ ni sɛnɛkɛcogo ninnu dabɔlen don kɛnɛ fitinitigiw fɛnɛ kama yanni nɔ an ye sɛnɛkɛ plansi mɛtaw de suganti an ka baara kɛli kama nka plansi suguya wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ i n'a fɔ plansi minnu bɛ sen dugu kɔrɔ walima fɛnɛ ka sɛnɛ kɛ kɛnɛjalan sanfɛ k'a sɔrɔ i ma plansi bɔ Sentɛmɛsiraw nafa nin sɛnɛkɛ fɛɛrɛ ninnu kɔnɔna la sentɛmɛsira nafa tɛ tagama dɔrɔn ye a kun ye nɔgɔ ka se ka dilan kɔnɔna la ka sɔrɔ a ma gɛlɛya bin minnu bɛ kɛ sentɛmɛsira ninnu kɔnɔna la o tolilen de bɛ yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye ni ka dugukolo sumaya mara i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ cogo min na nɔgɔ man kan tɛ ka dɛsɛ cogo si la aw bolo kɔrɔ nɔgɔ minnu bɛ sentɛmɛsira kɔnɔna la o nɔgɔ de bɛ ta ka kɛ plansi sanfɛ walasa nimafɛn minnu b'a kɔnɔna la olu ka se ka don dugukolo la teliya la nka o bɛɛ n'a ta o nɔgɔ fɛnɛ t'a bɔ an ka kan k'a dafa ni fɛn tolita wɛrɛw de ye i n'a fɔ dumunitɔw walima sɛnɛfɛntɔw walasa i kana siri mɔgɔ la nɔgɔko la a ɲuman ye i yɛrɛ ka i ka nɔgɔ dilan nafaba de bɛ samiyafɛ nɔgɔ dilanni na sabula a b'a to i bɛ se k'i ka nɔgɔ dilan ni fɛn minnu sɔrɔli ka nɔgɔ i ma ka sɔrɔ i ma wari bɛrɛ don a la samiyafɛ nɔgɔ dilan ye fɛɛrɛ ɲumanba de ye fɛɛrɛ wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ ka dingɛ sen ka sɔrɔ ka nɔgɔ k'a kɔnɔ o fɛɛrɛ ka nɔgɔ i ma n'o y'a sɔrɔ baarakɛminɛnba t'i bolo walima ka nɔgɔ ton ɲɔgɔn sanfɛ duguma ni ka sɔrɔ k'a datu walasa a ka se ka toli ka ɲɛ ni ka sumaya mara walima fɛnɛ ka dumunitɔw fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o bila u ka toli walima fɛnɛ ka fɛn tolita ninnu bɔn i ka plansi dilannenw sanfɛ siɲɛ kelen Ka sɔrɔ k'u to yen u ka toli yen nɔ sɔnni ɲuman kɛcogo sariyaw i ka kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan cogo min na i ka plansiw n'i ka sentɛmɛsiraw sɔnni bɛ nɔgɔya i ma yɔrɔ sɔnni ni ji serilan ye bɛ se ka sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ a baarakɛminɛnw b'i bolo walima fɛnɛ n'o t'i bolo i bɛ se k'a sɔn ni sɔnnikɛlan ye ni o ye arozwari ye Sɔnni ninnu nafa ye walasa ka dugukolo sumanen to ji serilan in ka sɔnni kɛcogo b'i n'a fɔ sanji ladege a bɛ ji seriserili minnu kɛ o bɛ dugukolo sumanen mara o b'a to nimafɛn minnu bɛ dugukolo kɔrɔ olu bɛ balo ka sɔrɔ i ma baasi foyi lase u ma sɔnnikɛcogo sugu wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o ye ka sɔnni kɛ ni ji tonitonilan ye walima ka yɔrɔ bakuruba sɔn n'o ye ka jiba bɔn yɔrɔ bɛɛ kan o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an kumana fɛɛrɛ ninnu bakurubaw de kan ni o ye sɛnɛ kɛli ni plansi mɛɛnta ye ani ka sentɛmɛsiraw bɔ ani nɔgɔ ɲuman ka k'i bolokɔrɔ wagati bɛɛ ani sɔnni kɛcogo ɲumanw nka sunkunma sɛnɛ fangama dan tɛ an ka fɔlenw ninnu dɔrɔn ye a labaara kɛ cogoya wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen i n'a fɔ sɛnɛfɛnw siɲɛ bɔli ani yiri siɲɛw bɔli sɛnɛ kɛcogo ani sɛnɛfɛnw falenni sɛnɛfɛnw karili sumanw lamaracogo an'a lasagocogo sɛnɛfɛn si ninnu labalocogo ani sɛnɛfɛnw lakanacogo sunkuma sɛnɛ fangama ni dugukolo nima ye bɛ i n'a fɔ ka sɛnɛ kɛ ni dugukolo ka yamaruya ye walima an bɛ se k'a fɔ ka sɛnɛ kɛ ni dugukolo ka jɛ ye an bɛ dugukolo labaloli min kɛ ka ɲɛ o nɔ la dugukolo fɛnɛ bɛ an sɔn o sɔnni de ye k'an ka sɔrɔw yiriwa o waleya ninnu de b'a to an b'an ka sɛnɛ tɔnɔ bɔ sɛnɛkɛcogo ɲuman na a b'a to fɛnɛ i kana siri mɔgɔ la sɛnɛfɛn si ko la nɔgɔ ko la ani baarakɛminɛn ko la i ka kan ka segin fɛɛrɛ kofɔlen ninnu bɛɛ kan fɔɔ ka taa fɔ i ye faamuyali caaman sɔrɔ a la ani i fɛnɛ ka se ka mɔgɔw kalan fɛɛrɛ ninnu kɛcogo ɲuman na